nwa ologbo si n'elu osisi wee daa n'ala ọ na-eti anwụọ m anwụọ m o mee ka ọ na-agagharị ka o bilite o wee dabanye n'ime olulu dị n'akụkụ ebe ahụ ọ gbanwe akwa ya na-eti anwụọ m nke bụ ọnwụ ọ bụrụkwa na ochie dibịa akpacha anya n'ebe ọ na-achọ ihe dị n'elu ọ ga-adanyekwa n'olulu nke dị n'ala mgbe ahụ ọ bụrụzie mmadụ isi na mmanụ wee danyezie n'ọkụ ntị adịkwa enwere nnọọ akụkọ m nụrụ wee tie sị ụdị emenwele chere ka m kọọrọ gị ya Jennifer ka otu nwoke chatịrị na Facebook ha abụọ amalite kpanwe akụkọ ha na-adị omimi nwoke ajụọ Jennifer ma o rigokwa nri Jennifer asị ya mba na ego adịghị nwoke asị ya pesti aza Jennifer esendere akaụntụ nọmba ya nwoke esendere ya 1.5 million naira Jennifer ekele nwoke a maka o nwebeghị onye mere ya etu a o sevuo akara ekwentị nwoke a dee ya my helper ka ya na nwoke a na-akpa na-aga n'ihu nwoke enwee mmasị n'ebe ọ nọ sị ya nya mee akwụkwọ na ọ ga-agbagota obodo oyibo maka na ọ bụ obodo oyibo ka nwoke a nọ Jennifer emee akwụkwọ etu a ka Jennifer si wee si n'obodo a wee gaa obodo oyibo tupu ọ gawa ọ gwara ụmụnne ya ụmụnne ya asị ya nya kpacharakwa anya Jennifer sị na onweghị ihe n'ebe ahụ na nwoke chọrọ inyere ya aka na ikekwa na ọ chọrọ ịlụ ya alụ o wee kwado gaa obodo oyibo ọ hụ nwoke ya na nwoke akpaa nwoke mara mma nwoke ka ha na-ebi na-agazi Jennifer na-atụ anya na nwoke ga-emetụ ya aka mana ọ bụ naanị ọnụ ka nwoke a na-esusu ya e mekata na nwoke asị Jennifer ha ga-aga ụlọ ọgwụ na ya chọrọ ịlụ ya alụ na ihe o ji aga ụlọ ọgwụ bụ ile ma o jikwa ahụ ma o nwere arịrịa ọ na-arịa ma akpa nwa ya ọ dịkwa mma ma ọ ga-enwe nsogbu n'ọmụmụ Jennifer ekwere nwoke akpọrọ ya gaa ụlọ ọgwụ dọkịta bịa lee Jennifer ahụ sị na Jennifer dị mma ka ha siri ụlọ ọgwụ pụta n'obi aṅụrị Jennifer enye mmadụ ekwentị ya sị ya nya see nya na nwoke ahụ foto onye ahụ esecha ha foto ha ewere laa ka Jennifer ruru n'ụlọ o were foto nya na nwoke ahụ wee ziga ya na Facebook dee ya my destiny helper nwoke agacha n'ebe ọ gara bata ọ gwa Jennifer na ọ hụrụ foto o send na Facebook na ya bụ foto mara mma mana ya delitie ya Jennifer jụọ ya gịnị mere nwoke ahụ sị na ya ha na-enwe mmasị iziga foto ya na Facebook Jennifer ekwe sị na ya ga-edeliti ya ka Jennifer bara Facebook ideliti ya bụ foto o chekie kọmentị ndị mmadụ na foto ahụ ọ hụ otu kọmentị mmadụ dere ihe onye ahụ dere bụ na London you dey o shine your eyes kọmentị erie Jennifer ọnụ onye dere ihe ahụ bụ nwaanyị Jennifer wee gaa chaatịa nya jụọ ya ihe ọ na-akọwa nwaanyị ahụ agwa Jennifer na onweghị onye na-amaghị nwoke a na London na mgbe ya hụrụ pichọ ya na nwoke a nya amara na ọ na London ka ọ nọ na ihe eji mara nwoke a bụ ire akụrụ ụmụ nwaanyị na ire akpa nwa ha na onweghị ihe ọzọ ọ na-arụ n'obodo ahụ mana ọ bụrụ na ya chọọ ya ga-enyere ya aka Jennifer sị ya biko nyere m aka ọ sị Jennifer na ọ ga-esi n'ụlọ nwoke ahụ pụta bịa na be ya na ọ bụ etu a ka ọ ga-esi wee ga-enyere ya aka otu ụbọchị nwoke ahụ akwado na-apụ nwa Jennifer kwadoro si n'ụlọ ya pụọ gbakwuru nwaanyị ahụ na be ya ka ọ lakwuru nwaanyị a na be ya o zigara nwoke ahụ ozi sị ya na ya anụchara ihe niile ọ na-eme otu o si ere akpa nwa ụmụ nwaanyị o si ere kidini ha na ya esi na be ya pụọ na ọ gaghị ahụzi ya ọzọ ka o dechara ozi ahụ o ziga ya blọkụọ nwoke a ka ya na nke nwaanyị a bi Jennifer wee chọpụta na nwaanyị a bụ nwaanyị na-edina nwaanyị ibe ya Jennifer amaghị ihe ọ ga-eme etu a ka o si wee kwere ha abụọ amalite menwe ya ka ha bi na-aga n'ihu nwaanyị wee gwa ya na kidini na akpa nwa ụmụ nwaanyị dị ọnụ n'obodo a na o ree nya o were ya bara onwe ya uru na ya ere nke ya ọ kpọrọ Jennifer aha akatamkpo ego Jennifer ekwere na ọ ga-ere nke ya nwaanyị asị na ọ ga-akpọga ya n'ụlọ ọgwụ na-emete ya ọfụma garuo n'ụlọ ọgwụ ahụ elee ya ahụ o zuo oke ewepụta kidney ya wepụta akpa nwa ya na-achọzi ebe a ga-akwụnye ụgwọ ọ bụrụ na Jennifer enweghị dọla akaụntụ nke nwaanyị ahụ ewere dọla akaụntụ ya napụta ya bụ ego ka e mesịrị ya ha ewere laa o ruo otu abalị Jennifer ekulite ọ hụghịzi ya bụ nwa agbọghọbịa chọọ ya na palọ ọ hụghị ya ọ tụtụrụ ekwentị ya ka ọ kpọọ ya mara ebe ọ nọ ọ hụ text meseji onye ahụ sendịrị ya sị ya na ya apụọna n'obodo a na ya marazi ihe ọ ga-eme onwe ya na ọ gaghị ahụzi ya ọzọ Jennifer na-agbalị ka ọ kpọọ ya mana ya bụ ekwentị anaghị agazi aga ọ tọ na-ehusisi anya mmiri o wee gaa gbapee nwoke nke izizi ahụ kpọọ akara ekwentị ya ọ bụrụ na ọ blọkụghị ya mana ọ kpọchaa ya ọ gaghị aza ya bụ ekwentị o sendịrị ya tekst meseji ọ zaghị o wee kwadoro gawa n'ụlọ ya garuzie n'ụlọ ya ọ bụrụ na nwoke ahụ esi n'ebe ahụ pụọ ọ gwa neighbour ya na ya bikọtara maka na ọ ma nwoke ahụ ọ sị ya na o si n'ebe ahụ kwapụ mana ya ga-akpọ ya ọ dịkwa na mma Jennifer wee kọwara ya ụwa ya niile nwoke emetara ya ebere wee kpọọ nwoke ahụ n'ekwentị kọchara ihe niile Jennifer gwara ya nwoke ahụ agwa neighbour ya na ya hụrụ Jennifer n'anya na ebubo e boro ya nya ha amaghị anya ya na o mere ya ihe ọma were ihe ọjọọ kwụọ ya ụgwọ na ya agbagharana ya kama ya agaghị akpọchighata ya azụ n'ụlọ ya ọzọ na ihe ya nwere ike imedewere ya bụ izigara ya ego ka o were si obodo ahụ lachie n'obodo o si nwoke ahụ ezigara neighbour ego neighbour ahụ ewere ego ahụ nye Jennifer Jennifer wee si obodo ahụ wee lọta obodo a ọ bụghịzi akpa nwa ka o nwere otu akụrụ ya ahụ nwa ya Jennifer amaghị ma ọ bụ nwoke ahụ na nwaanyị ahụ tụkọrọ wee mee ihe a ọ maghị ma aka nwoke ọ dị ọcha ọ maghị ma ọ bụ naanị nke nwaanyị mere ihe a o wee bụrụzie mmadụ isi na mmanụ wee danyezie n'ọkụ gee m ntị ede ahụ bere nwịị nwerịrị ihe kpara ya aka maka na ihe anaghị eme na nkịtị ya ka o ji wee dị mma mmadụ ịmụ anya nwee akọ na uche maka na onye ọ kọrọ n'uche ihe kọrọ ya nke ukwuu ị kwesịrị ịma anya egwuregwu na nke a rọrọ arọ a na-ejikwa onye ma ihe azụ ahịa uru anaghị adịkwa n'ahịa mbe na mbe zụrụ onye iro na-awagharịkwa dịka ọdụm na-achọ onye ọ ga-elomi mana gị ekwekwana ka ọ bụrụ gị ntị adịkwa ya gazie